foli mun ni a daminɛ ye kisi ye a cɛmancɛ hinɛ ye a laban ye barika ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ aw kibaruya k'a fɔ ni an ye aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan ni o de ye kɛnɛya bulon ye la sante kɛnɛya mun an bɛ segin k'a fɔ aw ye waati bɛɛ lajɛlen na adamaden bɛɛ lajɛlen ka ɲini fɛn o ye kɛnɛya ye bɛɛ lajɛlen mago bɛ jɔ kɛnɛya la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na an bɛ aw kibaruya k'a fɔ an ni an ka dɔkitɛriba dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ni o de ye dɔkitɛri seyidu sangare dɔkitɛri seyidu sangare ni ale ye eh, ong horizon vert eh, baarakɛla ye an bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ni ala sɔnna jɛra n'a ye an bɛna kuma fɛn min kan o de ye bana dɔ ye ni ala sɔnna fɛn min don bana tɛ mais baara dɔ don banabagatɔ kan ka tɛmɛ etapu mun na banabagatɔ kɛnɛyalen kɔfɛ i kan ka fɛn mun kɛ Dɔkitɛri yɛrɛ bɛna bana in fɔ an ye a bɛna a yɛrɛ fɔ baara min kɛ ani dɔkitɛri yɛrɛ ka spécialité fɛn mun ye ni ala sɔnna dɔkitɛri an bɛ foli d'i ma i ka foli lase lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma bari bɛɛ lajɛlen sigilen don ka lajɛ waati in na dɔkitɛri yɛrɛ ye jɔn ye dɔkitɛri yɛrɛ ka spécialité ye jumɛn ye an bɛna kuma bana min kan bana jumɛn yɛrɛ don rahmani rahim alihamdulilahi rabil alamina alamasamadumadu alimadu sa

n bɛ baara kɛ hôpital Gabriel Toure la anw ka baara a sigilen bɛ fɛn mun kan o de ye a bɛ fɔ a ma ko médecine physique ani réadaptation o de ye fɛn fɛn mun ni a bɛ banabagatɔw dɛmɛ ka se ka bana kunbɛn walima adamaden yɛrɛ dɛmɛ ka se ka bana kunbɛn walima ka bana nɔgɔya walima ka bana furakɛ k'a ban pewu a b'a kɛ ni lahala caman ye ni moyen caman ye ani tɛkiniki caman ye ani aparɛw ye bolow bɛ a la tuma aparɛw fana bɛ a la ani lahala caman n'an b'a fɔ o ma ko mɔyɛnw ka se ka banabagatɔ ka kɛnɛya segin a yɛrɛ ma tuma an ka baara ye o de ye ong horizon vert kɔnɔla la an bɛ denw fana ta den minnu ni o operela noma la walima fente labiale la ou bien palatine na noma o ye bana ye bana mun ni a bɛ an ka jamana kɔnɔ nka maa caman tɛ a dɔn kosɛbɛ i b'a sɔrɔ a bana bɛ denmisɛnninw sɔrɔ ka caya a bɛ o da fankelen minɛ k'a dun fɔ ka taa se kolo ma eh, fente o ye den minnu bɛ bange k'a sɔrɔ o nagalo cilen de walima o dagolo cilen de dɔw ta bɛ ci ka na don fo nun kelen kɔnɔ walima nun fila bɛɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ ni o bɛ sin min sin bɛ taa nun fɛ ka taa fungofungo na o ka balo ka gɛlɛn donc olu bɛɛ lajɛlen ka tali furakɛli bolo kan o bɛ anw ka domaine kɔnɔ operation kɔfɛ nin ye kuntagala surun ye yanni k'an se ɲininkali tɔ ma Inchallah an bɛ lamɛnnikɛbaa bɛɛ lajɛlen fo nin ye docteur ka yɛrɛ ɲɛfɔ kumaw ye sisan an bɛna se yɔrɔ min na an kɛlen kɔfɛ k'a dɔn docteur yɛrɛ ye mɔgɔ min ye docteur Seyidu Sangare a ka baara yɛrɛ ye fɛn min ye i n'a fɔ a ye a fɔ an ye cogoya min na sisan ɲininkali fɔlɔ min bɛ an bolo ka ɲɛsin docteur ma o de ye k'a fɔ docteur u b'a fɔ docteurya kɔnɔna la ko rééducation n hakili la o kɔrɔ ye ka i kalan kura ye mais n'a fɔra ko rééducation laɲini jumɛn de b'a la docteurya yɛrɛ domaine kɔnɔna la

fɛn fɛn bɛ yen i b'a sɔrɔ i bɛ se ka fɛn dɔ kɛ i bɛ se ka fɛn dɔ kɛ i yɛrɛbakun i bɛ se ka baara dɔw kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ walima i bolo i bɛ se ka baara dɔ kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ i sen bɛ ten i da fana bɛ ten nin bɛɛ n'a ka baara de i b'a sɔrɔ fiɲɛ dɔw bɛ yen minnu bɛ se k'olu fiɲɛ ninnu sɔrɔ o yɔrɔ ninnu sɔrɔ walima i yɛrɛbakun sɔrɔ an bɛ se ka misaliya dɔ di fasa banaw kan mɔgɔ dɔw bɛ o sen fila bɛɛ lajɛlen bɛ sa ka bɔ o kɔrɔ walima o fan kelen bɛ sa walima o bolo fila bɛ sa walima o sen fila ni o bolo fila bɛ sa o n'a ɲɔgɔnna caman a misaliya dɔ fana ye mun ye n'i ye traumato ta n ye mun fɔ o ye neuro de ye fasalabanaw n'i ye traumato ta i b'a sɔrɔ maa dɔw bɛ o sen bɛ kari dɔw sen bɛ tigɛ i komi bolo fana n'i bɔla o la an bɛ se ka na dusukun banaw la maa dɔw bɛ dusukun bana b'o minɛ o bɛ opéré fugofugo fana bɛ o cogoya la ni nin fɛn fɛn kɛra a bɛ défaut bila a la hali o bɛɛ kɔfɛ dogoyɔrɔ banaw fana bɛ yen maa dɔw bɛ yen uro la walima gynéco la dogoyɔrɔ banaw bɛ se k'o sɔrɔ fo ka se ka fasa sɔrɔ i b'a sɔrɔ o tɛ se ka baara kɛ i komi o kan ka baara kɛ cogoya min na sabu fari fan bɛɛ n'a ka baara de walima i b'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen o kɔrɔla ni o kɔrɔla kɔrɔ sababuya la o bɛ lanfo walima o bɛ dɛsɛ donc fari kan ka mun kɛ fari dɛsɛla o la walima den dɔw yɛrɛ bɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ o senw gɔlɔnnen de déformation dɔw b'o la o tɛ se ka tagama o cogoya la donc ninnu fɛn fɛn ni a ye adamaden sɔrɔ ka se k'i sigi i cogoya la i ka kan ka mun kɛ an bɛ misaliya fitini di sen ta la sen ka baara belebeleba ye jumɛn ye o de ye jɔli ye ani tagama ani sigiliw ni borimafɛn b'i bolo moto walima nɛgɛso olu pedaleliw mais bana dɔw bɛ se k'o sɔrɔ mun bɛ sen dɛsɛ o la k'a sɔrɔ sen kun bɛ se a la ka kɔrɔ donc que ça soit i operela walima i ma opere rééducation ka baara ye mun ye ka se k'i lasegin i cogoya kɔrɔ la sen tun bɛ se ka min kɛ n'a dɛsɛla a ka se ka o kɛ donc euh, a surunma na n bɛ se ka o de fɔ a la bana fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ adamaden sɔrɔ n'a b'i dɛsɛ n'an ye misaliya ta bolo ka baara belebeleba o ye minɛli ani bilali ani dumuni ani k'i kunkolo pɛn k'i ɲɛdaw ko nka bana dɔw bɛ se ka bolo sɔrɔ min bɛ bolo dɛsɛ o la donc rééducation bɛ kɛ pour ka se k'i bolo segin a cogoya kɔrɔ la a ka se k'a ka baara kɛ i komi a kan k'a kɛ cogoya min na docteur an b'i fo k'i waleɲuman dɔn eh, i ka nin ɲininkali ninnu eh, jaabi la kuma kɔni a ɲɛna kosɛbɛ n b'a miiri k'a fɔ lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen faamuya sɔrɔ a la n'i y'a faamuya k'a fɔ eh, la rééducation a kɔrɔ ye fɛn min ye mɔgɔ i tun bɛ se baara min na bi o kɔrɔ ni sen mugula sisan i bɛ taa sɔrɔ walima fasa jara tuma dɔ fasa in a tigɛla a tugula donc walasa a ka se ka minɛli kɛ kura ye walasa a ka se ka fɛn minɛ kura ye walasa a ka se ka tɔgɔma walasa hadamaden ka se ka jɔ walima ale ka dumuni ta ka don i da kɔnɔ i bɛ kalan o la kura de ye i n'a fɔ i ma deli ka foyi kɛ a la o de ye laɲini ye dɔkitɛri ni n sela kuma fɔcogo la donc o hukumu kɔnɔna la sa n'an bɔla o yɔrɔ in na ɲininkali min bɛ yen ni an kan ka o fara nin kan o de ye k'a fɔ eh, mɔgɔ jɔnw de bɛ yen k'a fɔ rééducation nin a bɛ ɲɛsin olu ma eh, dɔkitɛri alhamdulillah i komi n bɔla k'a fɔ cogoya min na sisan i b'a ye k'a fɔ n ye dɔɔnin fɔ a la mais rééducation yɛrɛ k'a daminɛ denyɛrɛnin na fo ka taa se mɔgɔkɔrɔba ma i ka saya ma ani bana fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden lada ladali bɛ kuntagala jɛya ninnu bɛɛ lajɛlen mako bɛ jɔ rééducation na mais an ka kuma bɛ min kan bi o de ye n da tun na min na ni o ye noma ye eh, ong horizon vert ka cadre kɔnɔ mhm. noma ani fente ni an b'a fɔ o ma ko nagalo cili walima dagolo cili ni denw bɛ wolo ni a ye wala cida ah, noma o ye bana ye bana min n'a bɛ denw sɔrɔ mhm. a bɛ se ka maakɔrɔba dɔw yɛrɛ sɔrɔ k'o da bu bɛɛ ɲimi ka bɔ yen fo ka taa se kolo ma o cadre kɔnɔla la sisan olu kan ka opere k'o opere k'a dilan k'a ɲini k'a kɛ i komi ala tun y'a dan cogoya min na an seko damayira la o kɛlen kɔfɛ sisan donc rééducation bɛ ɲɛsin ale ma i komi n y'a fɔ n k'a bɛ ɲɛsin bɛɛ de ma a bɛ ɲɛsin bɛɛ ma mais an bɛ min kan bi o de ye noma ye komi n tɔɲɔgɔnw kumala a kan théorie la noma yɛrɛ min donc i b'a sɔrɔ nin den ninnu tuma caman o tɛ se ka dumuni kɛ o da wagali ka dumuni kɛ a bɛ gɛlɛya opération kɔfɛ sabu bana kɛlen de ka dagolo bu an'a fasaw bɛɛ ja donc da wagali ka dumuni kɛ o bɛ gɛlɛya kuma tɛ ka kuma wala ka yɛlɛ minnu fana nagalo cilen de walima da cilen de o tɛ se ka sin yɛrɛ min sin minni bɛɛ ye baara ye a bɛ kɛ gɛlɛya ye donc o de bɛ opérer ONG vert fɛ ONG Horizon vert fɛ ka réparer ka ban rééducation bɛ sɔrɔ k'a ka baara kɛ o baara ninnu kuntagala bɛ se ka surunya wala a bɛ se ka janya ni o ye fo ka taa se waati jan ma mhm. jusqu'à ce que o ka se ka dumuni kɛ ka ɲa o ka se ka kuma ka ɲa o ka se ka yɛlɛ ka ɲa o ka se k'o makona kow bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲa o tuma a bɛ ɲɛsin ninnu ma kɛrɛnkɛrɛn bolo ma Horizon vert kɔnɔ minnu talen de gratuitement o tuma o ye Horizon vert ka eh, domaine kɔnɔ la ye o tuma an bɛ o de kan k'a jira k'a fɔ vraiment eh, o denmisɛn ninnu jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ kosɛbɛ o tuma ka se ka o segin o ka se ka kɛ o yɛrɛ ta ye bɛ se ka min fɔ a la sisan o o ye ka ɲɛsin denmisɛnnin ma. Docteur an kɔni b'i fo wale bɛɛ lajɛlen na ka i wale ɲuman dɔn i ka nin kuma ninnu na ka d'a kan faamuyali ko caman kɔni an bɛ ka o sɔrɔ kuma kɔnɔna na n'i y'a faamuya bana in ni o ye rééducation n'a fɔra ko rééducation a bɛ ɲɛsin mɔgɔ minnu ma o de ye k'a fɔ mɔgɔ minnu banana kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka laɲini ye ka bana min fɔ yɛrɛ Mɔgɔ minnu dabolo ɲiminna bana fɛ ni o ye noma nama nɔrɔbɔ ni an delila ka o kɛ ka tɛmɛ ni teleso kelen ni émission kelen sen fɛ an ko bana minnu bɛ denmisɛnnin minɛ da kɔnɔna la a b'a ɲimi dɔɔni dɔɔni bu in bɛ bin ka bɔ a la donc ONG Horizon vert la Ala ni olu ka Ala ni olu ka sababu ɲuman la fɛn donc n'u ye dabolo in kala waati min na ka bu in lajɛ bu wɛrɛ bɛ se ka remplacer cogoya min na O opération ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka denmisɛnnin dɛmɛ a bɛ se ka kuma cogoya mun na, ka den dɛmɛ a bɛ se ka dumuni kɛ cogoya mun na, ka den dɛmɛ a bɛ se ka a ka adamadenya baara tɔw kɛ cogoya mun na kɛrɛnkɛrɛnnenya la, walima den minnu ni cida bɛ na ni an delila ka o fana ɲɔgɔnna émission kɛ nin jɛmukan in kɛnɛ kan kɔrɔlen ni o ye ci ye denmisɛnninw ni nagalo pɛrɛnnen bɛ na walima u dakun pɛrɛnnen bɛ na n'a bɛ kɛ sababu ye ka fiɲɛ bila u ka kuma na. ɔ docteur ka laɲini o de ye k'a fɔ olu mɔgɔ minnu ni ONG bɛ olu furakɛ ka tila ka olu fana dege kuma la tuguni ka d'a kan o ye n'a fɔ mɔgɔ minnu sisan ni a kuma yɔrɔ minɛna a la ka mɛ masin dɔ donna a la mun bɛ se ka to a bɛ se ka kuma cogoya mun na donc ka se k'a dɛmɛ a bɛ se ka kuma in kalan cogoya la dɔɔni i n'a fɔ k'a bɛna denmisɛnnin ma a y'a kɛ cogoya mun na donc docteur ka laɲini o de ye an bɛ docteur fo k'a waleɲuman dɔn nin kuma ninnu la Alihamdulila nafaba de bɛ a la min tɛ se ka fɔ ka se a dan na yɔrɔ dɔ bɛ yen n'o fɔ ka fara a kan surtout denmisɛnnin minnu bɛ dege kuma la ni o dagolo cila walima nagalo cila o spécialité o fana ye rééducation dɔ ye ne o tɛ ne yɛrɛ ka spécialité mais euh, ala barika la ONG Horizon Vert barika la n y'a formation kɛ nin den ninnu kama Cameroun ani Abidjan donc o farala n ka baara kan o farala n ka parce que rééducation kɔnɔ ka bon kosɛbɛ komi n y'a f'i ɲɛna cogoya min na donc n b'o yɔrɔ fara a kan o de ye orthophonie a bɛ fɔ o de ma ko orthophonie voilà l'orthophonie donc ne bɛ a bɛɛ lajɛlen kɛ nin den ninnu na ɛɛ o kɔfɛ i ye n ɲininka ko nafa jumɛn bɛ a la nafa min b'a la a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ a essayer k'a surunya ɛɛ ni o de ye k'a fɔ ka adamaden ka indépendance i ka k'i yɛrɛ ta ye i kana siri maa la rééducation b'a o de ɲini k'o de di adamaden ma maaw ka n'i dɛmɛ k'i ka kow kɛ o de la n y'a fɔ fɔlɔ la a yɛrɛ rééducation yɛrɛ ye mun ye k'a fɔ a bɛ baara kɛ ni moyen caman ye sabu ni maa sen tigɛla i b'a ye a tɛ se ka tagama komi maa mun sen ma tigɛ donc o la o sen fɛ rééducation sen fɛ appareils bɛɛ bɛ na puisque olu bɛɛ b'a kɔnɔla la fo ka appareil don a sen na a bɛ se ka tagama cogoya min na donc a nafa belebeleba ye mun ye ka adamaden ka indépendance d'i ma mɔgɔw de b'i ladon mɔgɔw de b'i labɔ mɔgɔw de bɛ dumuni cɛ ka don i da la mɔgɔw de b'i ka kow kɛ rééducation nafa belebeleba ye i ka se k'i ka indépendance sɔrɔ i ka se ka kɛ i yɛrɛ ta ye i k'a kɛ i yɛrɛ ye que ça ou bien i k'a kɛ ni matériel dɔ ye appareil dɔ ye mun b'i dɛmɛ k'a kɛ donc o de ye a ko yɛrɛ o de la réadaptation bɛ a kɔnɔla la o kɔrɔ ye di k'a fɔ hali i ka baara i ka du kɔnɔ i sigida la i tun bɛ baara mun na ni bana y'i sɔrɔ i ka furakɛ ka se ka segin ka baara kɛ ka sɔrɔ i ma dɛsɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛyaba ye donc i bɛ baara fɛn fɛn la o de bɛ jate minɛ ani sigida n'i ka lahala diɲɛlatigɛ kɔnɔ i ka se ka k'i yɛrɛ ta ye i k'i ka diɲɛlatigɛ kɛ lafiya kɔnɔ n'i ka bana ye nɔgɔya kɔnɔ ani dususuma kɔnɔ o de ɲɛ talen de k'o ɲɛsin den ninnu ma kɛrɛkɛrɛnya bolo ma ni o ye noma ani fente palato labiale mɔgɔw ye

i b'a sɔrɔ o tun bɛ se ka ko caman kɛ o tɛ ka se k'a kɛ o de la anw yɛrɛ bɛ tuma caman an ma banabagatɔ fɛn fɛn sɔrɔ i b'a ye somɔgɔw yɛrɛ bɛ lafiya banabagatɔ yɛrɛ bɛ lafiya sabu a bɛ kɛ a yɛrɛ ta ye non mais n'a ma kɛ don somɔgɔw ale sirilen bɛ to somɔgɔw la o bɛ kɛ sababu ye ka o a sirilen bɛ maa mun na k'o tigi yɛrɛ fana ka diɲɛlatigɛ gɛlɛya sabu a tɛna se k'a ka baara kɛ ka ɲa tuma bɛɛ ale de okipelen bɛ nin banabagatɔ nin na donc o y'a gɛlɛya belebeleba dɔ ye ale bɛ dɛgun maa wɛrɛ bɛ dɛgun a nɔfɛ hali u ka balo yɛrɛ ɲini cogoya a don bɛɛ lajɛlen na gɛlɛya ka d'a kan nin kan ka baara kɛ waati min na ka dayirimɛ ɲini ani ka sokɔnɔla musakaw ɲini o b'a sɔrɔ ale bɛ nin kɛrɛfɛ wagati in na tiɲɛ na docteur hali ni a danna nin ma nin ye kɔlɔlɔba ye rééducation in kɛbaliya nin y'a kɔlɔlɔba dɔ ye donc o bɛ nin in bɛ a yira an na sisan k'a fɔ mɔgɔ minnu ni nin bana in delila ka i sɔrɔ kɔrɔlen walima i ka denmisɛnnin sɔrɔ n'a furakɛla Donc i kana to sigilen i ka na n'a ye rééducation o ka kɛ a la walima hali ni a y'a sɔrɔ nin bana tɛ kɛrɛnkɛrɛnnen i n'a fɔ docteur y'a fɔ cogo min na olu kɔni ka baara ye ka ni mɔgɔ ninnu kalan kuma la ani dumuni ni baaraw cogoya la donc mais docteur ɲininkali dɔ fana bɛ don kɔnɔnada la est-ce que bana min delila ka mɔgɔ minɛ n'a ma kɛ noma ye walima n'a ma kɛ ni cida ye i n'a fɔ meningite delila ka mɔgɔ min delila ka kɛnɛ walima ni fɛn tension ye mɔgɔ bin walima ni fɛn bana dɔ ye mɔgɔ minɛ a tun bɛ baara dɔ kɛ kɔrɔlen a dɛsɛla ka o baara in kɛ o tigilamɔgɔ fana bɛ se ka se aw ma eh, walasa rééducation tun ka k'o la hali ni a y'a sɔrɔ a ma furakɛ aw fɛ effectivement i ka ɲininkali ka ɲi kosɛbɛ sabu n'i y'an ka banabagatɔw lajɛ i da sela meningite ma a ka ca denmisɛnnin kunda i da sela tension ma o ka ca maakɔrɔba kunda an ka banabagatɔ yɛrɛ fanba caman ye olu de ye eh, rééducation a bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ta an bɛ se ka kunnafoniw d'o ma mun bɛ o lafiya furakɛli sira fana fɛ mun bɛ se k'o lafiya k'a to ka se k'o ka diɲɛlatigɛ kɛ lafiya kɔnɔla la n'o tɛ ni rééducation ma kɛ i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen o bɛ furakɛ k'o bila a bɛ kɛ mɔgɔtɔ ye c'est pour cela ONG Horizon Vert yɛrɛ y'a ɲini opération nin tɛ a banni ye tant que ni rééducation ma kɛ den ninnu na vraiment baara tilancɛ kɛla nka a tɔ ye tilancɛ ye halisa donc docteur an kɔni b'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen hakili jigin k'a fɔ eh, an bɛ yɔrɔ min na bi o de ye k'a fɔ eh, docteur seyidu eh, sangare an ni ale bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ale tɛ dɔwɛrɛ ye ale ye ong horizon vert cakɛlaba dɔ ye an bɛ ka kuma fɛn min kan bi o de ye la rééducation o ye fɛn min ye banabagatɔ ni bana ye a minɛ a tun bɛ fɛn min kɛ kɔrɔlen bana kɛra sababu ye k'a dɛsɛ o la donc ka se k'a dege o fɛn in na kura ye k'a kalan tuguni walasa a bɛ se ka segin o fɛn in kan ni o bɛ tali kɛ dumuni na o bɛ tali kɛ kuma cogoya la walima o bɛ tali kɛ a ka baara cogoyaw la i n'a fɔ ni mɔgɔ sen karila a bɛ se i bɛ se ka taa boli cogo di i bɛ se ka balon ta cogo di i bɛ se ka sen kuru ka foni cogo di ka yirali kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na walasa ka ninnu kalan o la kɛnɛya o y'an bɛɛ lajɛlen ka ɲini fɛn ye an bɛ ala subahana wa taala deli ala ka kɛnɛya di ne ni aw kelen kelen na bɛɛ lajɛlen ma ɛ o tɛmɛnen kɔfɛ docteur Ni yala nin baara in kɔnɔna la i b'a baara fan fɛ i b'a sɔrɔ nɔgɔya bɛ sɔrɔ a la gɛlɛya bɛ sɔrɔ a la gɛlɛya jumɛn de bɛ yen ni aw bɛ o sɔrɔ ni banabagatɔ ninnu degeli la kura ye ni a y'a sɔrɔ baara senfɛ aw bɛ gɛlɛyaba minnu kunbɛn nin baara in na ni o bɛ don aw ni aw ka baara cɛ ka caya ni a y'a sɔrɔ i bɛ se ka da don o la k'o ɲɛfɔ an ye a bɛ se ka kɛ lamɛnkɛbagaw walima banabagatɔ somɔgɔw yɛrɛ u bɛ se ka aw dɛmɛ o baara ninnu la kosɛbɛ baara baara bɛ i b'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ a kɔnɔ an bɛ se k'an da don a kunbabaw la eh, a gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye min ye anw yɛrɛ ka baara kɔnɔ o de ye faamuyabaliya ye faamuyabaliya ye gɛlɛyaba de ye anw ka baara kɔnɔ sabu n bɔla k'a fɔ sisan ni mɔgɔ min y'a faamu dɔgɔtɔrɔya baara kɛcogoya ka ca dɔgɔtɔrɔya dɔ bɛ o ye opération ye i bɛ opérer ka bana bɔ yen walima ka réparation kɛ o ye yɔrɔnin kelen ko ye dɔw bɛ i kunkolo bɛ k'i dimi i bɛ paracetamol ta dɔrɔn sur le champ i kunkolo bɛ suma mais nin nin bɛ temps de ta a mako bɛ waati de la dɔw b'a miiri ka na ni o nana rééducation na dɔrɔn o den ka se ka fɛn bɛɛ kɛ o yɔrɔ bɛɛ walima banabaatɔ ka se ka fɛn bɛɛ kɛ o yɔrɔ bɛɛ o ye gɛlɛyaba ye mun ni o gɛlɛya bɛ anw ka baara kɔnɔ sabu ni o m'a faamu i b'a sɔrɔ o bɛ décourager o b'a daminɛ tile dama dama o b'a lajɔ surtout mɔgɔ min paralyser la walima senkurubadimi bɛ kɔdimi ou bien an filɛ cas mun yɛrɛ la hali den minnu bɛ na anw fɛ rééducation na minnu eh, ci eh, opérer la ONG fɛ i b'a sɔrɔ a somɔgɔ dɔw bɛ timinangoya u bɛ timinangoya parce que fɛn mun de a ka jan donc o faamuyabaliya o gɛlɛyaba bɛ anw kan donc a tɛ ɲa banaatɔ ani banaatɔ somɔgɔw ka timinadiya kɔ ka fara docteur yɛrɛ fana ka timinadiya kan ka sabali toujours ka waatini kɛ a la pour i ka se ka résultat sɔrɔ o kɔni ye gɛlɛya belebeleba ye min bɛ anw kan sinon rééducation yɛrɛ ma dɔn kosɛbɛ dɛ en général n'i ko i b'a gɛlɛyaw fɔ a tɛ ban a ma dɔn kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la hali farajɛla a ma dɔn kosɛbɛ mais yen fana ka fisa ni yan voilà sinon yan a ma dɔn kosɛbɛ maaw fɛ o y'a gɛlɛya belebeleba dɔ ye O ye gɛlɛya o ye gɛlɛya kelen dɔrɔn de ye min fɔ an ye oui an bɛ se ka to o ma walima gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen aw bɛ min kunbɛn baara in kɔnɔna la oui bon gɛlɛya misɛnnin caman bɛ a kɔnɔ mais bon olu ye fɛn ye an yɛrɛ b'a essayer dɔgɔtɔrɔya kɔnɔ puisque baara baara bɛ a tɛ taa gɛlɛya kɔ a tɛ ɲa dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ka sabari kɔrɔ i b'a essayer k'olu bɛɛ lajɛlen kun voilà mais ni nin kɔni faamuyala a la k'a fɔ eh, banabaatɔ n'a somɔgɔw k'o déterminer la c'est à dire o kɔni nalen de a kama eh, furakɛli kama ka sabari a kan je pense que n'o kɔni sɔnna o ma a tɔ ninnu bɛɛ bɛ nɔgɔya ala barika la bon n'i y'a gɛlɛya dɔ fana lajɛ tiɲɛ de a bɛ banabagatɔ kan mɛ a b'anw fana kan o de ye a musaka mhm. n'a fɔra fɛn fɛn kuntagala ka jan hali n'a musaka ka dɔgɔ mhm. o ye fɛn fɛn mun ni a ma nɔgɔ a ma nɔgɔ n'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ k'a sara n'a kuntagala ka jan n'a fɔra e ka traitement k'i ka san kelen san fila ka san saba k'a la mhm. o de la ONG vraiment an b'a fo ala k'a ɲɔgɔnna caya ala ka barika don a la voilà donc o ye gɛlɛya dɔ fana ye

minnu bɛ wajibi olu kan ni o bɛ o ntanya bɛ kɛ sababu ye ka baara in yɛrɛ lajɔ. ah bon alihamudulila i ka ɲininkaliw fana ka ɲi ɛɛ horizon vert kɔni ka cadre kɔnɔla la ale ka tali ninnu prise en charge ninnu bɛɛ ye gratuit ye fo n'a dɛsɛla mun na fo n'a dɛsɛla mun na sinon n'a bɛ se ka fɛn fɛn kɔni ta a b'a bɛɛ ta gratuit k'a daminɛ opération na ka taa se rééducation ma a bɛɛ a b'a bɛɛ ta gratuit mais mun ye o ka déplacement ye o de tuma caman o de bɛ kɛ problème ye sinon hali u ka balo ni fɛn ninnu horizon b'a jija tuma caman ka balo ɲini ka di denmisɛnnin ninnu ma vraiment a bɛ k'a seko kɛ n'i y'a ye mun ma se ka kɛ i b'a sɔrɔ peut-être o banna o de la peut-être an ka kuma bɛna se o yɔrɔ ma sinon a bɛɛ ye fu de ye eh, inshallah ala ka jɛn donc n'i y'a faamuya horizon vert bɛ mɔgɔ minnu ta fana docteur ɲininkali kɔni a bɛ ka caya ni horizon vert bɛ ka mɔgɔ minnu ta fana ni a ye mɔgɔ minnu ka opération kɛ a bɛ jɔ ni olu de ka fɛn ye walima ni mɔgɔ minnu tension ye mɔgɔ minnu bin walima meningite y'a minɛ olu bɛna jɔ n'u yɛrɛ ka musaka ye wa walima horizon vert euh, ONG horizon vert a bɛ euh, dɔ fana ta olu ka musaka la. aa ah, i ka nin ɲininkali ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ sabu n'an m'a faamu kosɛbɛ mhm. eh, an balima numu ninnu n'olu m'a faamu u bɛna to ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na k'a sɔrɔ ONG eh, horizon vert ka cadre ale bɛ maa minnu opérer mhm. a b'olu de ta en charge gratuitement. mais maa wɛrɛ ka bɔ fan wɛrɛ fɛ ka na hali n'i operela fan wɛrɛ de fɛ a t'olu ta walima tension k'i bin o tɛ ale ka domaine kɔnɔ a t'i ta mais mun ye noma ani ci ye n'a y'olu opere a b'olu de ta eh, fu la voilà a b'olu de ta fu la an kɔni an faamuyali caman kɔni sɔrɔla a la lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen faamuya sɔrɔ mm-hmm. an bɛ aw kunnafoniya k'a fɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen la an bɛ aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan ni o de ye kɛnɛya bila i la santé

wa kɔlɔlɔ minnu yɛrɛ fana bɛ olu yɛrɛ kan olu ye gɛlɛya minnu sɔrɔ bana in yɛrɛ fana eh, rééducation fana senfɛ lakalanni fana senfɛ a ye caman fɔ o la docteur eh, sisan an kɔni an bɛna se eh, kuma kuncɛyɔrɔ ma ka d'a kan waati bɛ ka sɛnsɛn kosɛbɛ mm-hmm. ni a y'a sɔrɔ kumakan labanw minnu ni welewelemadakan minnu b'i bolo ka ɲɛsin lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen ma mm-hmm. diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ mali kɔnɔ ani mali kɔkan mm-hmm. ni a y'a sɔrɔ welewelemadakan minnu b'i bolo ka ɲɛsin u ma Ɔ i bɛ se ka o di an ma alihamdulila ɛɛ bon n bɛ ɛɛ wele aw yɛrɛ fo fɔlɔ Suna TV mɔgɔw ka aw fo vraiment aw ka baara la ka n tɔɲɔgɔn dɔgɔtɔrɔw fo ka Horizon Vert fo ka jamanaden bɛɛ fo ka an lagɛ an lajɛlibagaw ani an lamɛnbagaw k'o bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen na wele welemada min bɛ ne bolo ka ɲɛsin eh, m'a généraliser bɛɛ lajɛlen ma o de ye k'a fɔ an k'an jija an ka se ka adamadenya an ka o ta ni o de ye humanismeya ye an b'a fɔ adamadenya an ka adamadenya ta o kɔrɔ ye mun ye an ka miiri maa wɛrɛw ka gɛlɛya la eh, ni o kɛla o b'a to banabagatɔw ni banabagatɔ somɔgɔ caman bɛ o bɛ lafiya sabu mun na n ye nin fɔ horizon vert bɛ k'a seko kɛ mais i b'a sɔrɔ anw yɛrɛ cɛma mali yɛrɛ kɔnɔ yan ani maliyɛn denw na ni diɲɛ kɔnɔ maa caman de bɛ yen ala ye se kɛ o ye n'o bɛ se ka horizon vert ta ɲɔgɔnna caman kɛ mais peut-être o kunkelenna ko tɛ wari bɛ don fɛn caman la fɛn minnu n t'a fɔ nafa tɛ a la mais fɛn min bɛ kɛnɛya bɔ a fɛn ka dɔgɔ donc maaw k'a lajɛ o wele da kan kɔni bɛ n bolo ka ɲɛsin surtout setigiw ma ani maa bɛɛ sabu bɛɛ bɛ se k'i seko kɛ a la hali ka horizon vert ko fɔ walima yɔrɔ fɔ maa dɔ ɲɛna ko nin bana bɛ furakɛ ɲɛna o bɛɛ ye se o bɛɛ ye dɛmɛ dɔ fana ye o ka dɛmɛ don banabagatɔw ani banabagatɔ somɔgɔw ma pour que u ka se ka lafiya diɲɛlatigɛ la ala ye maaw dan a m'o kɛ kelen ye a ye se kɛ minnu ye u k'u kɔfilɛ banabagatɔ na kuma lasurunya bolo ma n'i ye AMALDEME lajɛ a créer la cogoya min na n'i y'a histoire lamɛn histoire ba de bɛ a la parce que bi anw fɛ tuma caman ni problème t'i da la i t'i miiri ni a ye i b'a sɔrɔ nin émission yɛrɛ dɔw b'a lajɛ u bɛ tɛmɛ n'o sen fila ye mais n'a y'i sɔrɔ de i b'a dɔn k'a fɔ jaa fɛn de fɛn min n'a ka gɛlɛn o la se bɛ minnu ye bi mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn an bɛɛ lajɛlen ka an ɲɛsin ka miiri banabagatɔw ma ni banabagatɔ somɔgɔw ma ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin o ma an bɛ se dɛmɛ sugu sugu la a kɛra nafolo ye o a kɛra kumakan ye o a kɛra fɛn fɛn a kɛra moyen de ye o a kɛra eh, sensibilisation de ye o vraiment pour banabaatɔw ka se ka lafiya sɔrɔ sabu bana ye fɛn ye a bɛ adamaden ka diɲɛlatigɛ kunaya i bolo o welemada de kɔni bɛ ne bolo ka ɲɛsin k'a daminɛ sanfɛ fo duguma ka ɲɛsin population ma an ka miiri banabaatɔw la n bɛ se k'o de fɔ eh, kuma bakurunba la. Docteur Seyidu Sangare an bɛ i fo ka i waleɲuman dɔn i ka nin kumakan sahalen ninnu la nin bɛ fusiri an ka bi jamukan dan na jamukan lasera aw ma ka bɔ Suna TV jabaranin sahɛ sanfɛla la jamukan min bɛ lase aw ma tarata o tarata nɛgɛ kanɲɛ kɔnɔntɔn n'o tɛmɛna ni sanga bi saba ye alamisa o alamisa nɛgɛ kanɲɛ tan n'o tɛmɛna ni sanga bi saba ye Ka da o kan kari o kari ni o ye dimanche o dimanche jɛmukan in bɛ lase aw ma nɛgɛ kanɲɛ tan ani kɔnɔntɔn ni o tɛmɛna sanga bi saba an ni docteur min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi o de ye docteur Seyidu Sangare ni ale ye ONG Horizon Vert baarakɛla ye docteur Seyidu Sangare a kumana an fɛ bana min fɛn min kan bi an y'a fɔ ten bana tɛ mais bana banabagatɔ furakɛlen kɔfɛ a kan ka lakalan kura ye baara minnu na an kumana o de kan bi ni o wele tubabukan na la rééducation Nka an kumana o kan bi, a ye a fɔ an ye bana in yɛrɛ bɛ ɲɛsin mɔgɔ minnu ma, tension tɔw ani mɔgɔ minnu ɛɛ meningite tɔw ani mɔgɔ minnu furakɛla noma ani cida denmisɛn minnu bɛ bange n'o ye, a bɛ ɲɛsin olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la, o ye u ka baara ye. A y'a fɔ an ye fana ONG Horizon Vert fana bɛ yen ka se ka nin banabagatɔ ninnu dɛmɛ, n'u ye mɔgɔ minnu dɛmɛ k'i ka operation kɛ, i ka reeducation fana musaka u b'o ta mais o t'a jira fana k'a fɔ ko olu u bɛ yan bɛɛ lajɛlen kama. ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ i kɛra mɔgɔ ye minajiti y'i ka denmisɛnnin minɛ walima tansɔn y'a minɛ ni ala tala jɛra n'a ye u bɛ yen ka i dɛmɛ o furakɛli la donc o tɛmɛnen kɔfɛ jamukan nin bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka di aw ma aw balimakɛ sɛk dunbiya fɛ maa min dɔtɛri tun bɛ an bolo o ye dɔtɛri seyidu sangare a ka telefɔni nimoro 76 19 38 69 76 19 38 69 nin jamukan in a lasera aw ma aw balimakɛ Sɛki Dunbiya ka ja ninnu bɛɛ lajɛlen ta ka di aw ma aw balimakɛ Jamali Sise ale ye o baara ninnu kɛ wa an bɛ welewelemada kan min fana lase bɛɛ lajɛlen ma docteur y'a fɔ an ye bɛɛ lajɛlen k'i jija ka dɛmɛ kɛ banabagatɔw ye hali ka dan ka laseli kɛ wa Sunna TV Savana ye a daminɛ kaban fana ka d'a kan kari o kari ka kɛnɛya kunnafoni ladi aw ma o ye Sunna TV Savana fana ka dɛmɛ ye setigiw a ye o fɔ bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a la banabagatɔw kan ka dɛmɛ wa hali ni emisɔn yɛrɛ fana a mago fana bɛ dɛmɛ la walasa baaraw ka se ka taa a taacogo fana la sugulamɔgɔw ani waritigiw an bɛ welewelemada kan ka se bɛɛ lajɛlen ma Sunna TV Savana ka nin jabaranin walasa ka se ka a jukɔrɔmadon cogoya min na wa an b'a fɔ aw ye k'a fɔ ko aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka waati wɛrɛ yira an na hadha wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Banakunbɛn ka fisa ni bana furakɛ kɛnɛya bulon walasa ka kunnafoni sɔrɔ aw ka kɛnɛya jiidili la ni ka fura sɔrɔ aw ka banaw la. Salaturaabi!